Wawa amfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene mkazi wake wathawa ndipo iyeyo sakudziwa kumene kuli mkazi wake. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Alfred. Alfred amachokera ku Mangochi. Komanso mtsikana uyu, mtsikana ameneyu dzina lake ndi Victoria Ndazamu amachokeranso ku Mangochi. Anthuwa linali banja koma banja lawo lathera m'malele. Umu ndi mmene zilili. Alfred ndi Victoria adakumana ku Joni, chibwenzi chinayambika, china chilichonse chinali bwino mpakana anthuwa adakwatirana. Atakwatirana akhala limodzi kwa zaka folo nde nthawi zonse akamakhala limodzi Victoria nthawi zina amatenga mankhwala azitsamba. amamwa ndi cholinga choti akhale ndi mwana nde kawirikawiri Alfred amamulangiza Victoria, udziwa chani bee, chabwino ndi choipa chimachokera kwa Mulungu komanso ngati Mulungu akufuna kuti iweyo ukhale ndi mwana china chilichonse ndi chotheka angathe kupanga zimenezo iweyo uzingopemphera koma Victoria mwina sizimamvekera bwino komabe amaziika pa easy nde anthu akhala akukhala ee Mpakana Victoria adapeza ntchito mu chaka cha 2026. Atapeza ntchito chonchija china chilichonse chinali bwino. Ntchito yake idali yogonera komweko. Nde amati akapita ku ntchito kuja akhalako, Friday ndi pamene amatuluka kumapita kunyumba kwawo. Nde nthawi zonse Alfred akamuimbira foni Victoria Phone number yake imaonesa kuti ndiyosaseva, nthawi zina amatha kumufunsa ndiwe ndani nde Alfred wakhala akudabwa ah zukhala bwanji mkazi wangayu kodi number yanga sanaseve? Komabe samazitengera, Victoria akamachoka ku ntchito amapanga delete chat history, amapanga delete chat ina iliyonse ku whatsapp kwake nde Alfred wakhala akudabwa ah chikuchitika ndi chani? Mkaziyu poyamba samapanga zimenezi, koma panopa wangoyamba ntchito apanga zimenezi, chochitika ndi chani? Komabe samazitengera. Nde week yatha Sunday adapanga chiganizo chopanga hack WhatsApp wa Victoria. Anampanga hack koma Victoriayo samadziwa chimene chikuchitika. Zotsatira zake adacheza tsiku limenelo china chilichonse chinali bwino. Kenako anamuuza Alfred ndikupita kuntchito lidali Monday. Alfred anati, Ok, chabwino, anampangira Uber mkazi wake. Mkazi wake uja atafika ku ntchito, chongofika, anampanga Hi mnyamata uyu. Kenako adayamba kuyankhulana. Be, ndakusowa, izi ndi izi, mnyamatayunso amayankha mmene akuyimverera. Inenso ndakusowa. Zotsatira zake Victoria adamuuza mnyamatayu, Be, ndikufuna mwana. ndipo ndikufuna mwanayo achokere kwa iwe. Anacheza pamene paja Alfred amangoona china chilichonse chimene chikuchitika. Atamaliza kucheza ndi mnyamata uyu, anapitanso kwa mnyamata wina. Mnyamatayo ndi wa ku Durban. Anampanganso hi hi. Be ndakusowa izi ndi izi, chonde nditumizire ndalama. Panopa ndilibe ndalama ya chakudya. Ma groceries atha kunyumba kuno, chonde nditumizire ndalama. Mnyamata uja ananena kuti okay chabwino ndikutumizira. Zotsatira zake anapitanso kwa mnyamata wina, wachitatu. Anampanga Hi, be uli kuti? Mnyamata uja adayankha kuti ndili kunyumba. Adamuuza kuti ok ndakumva koma week ino ndikamachoka kuntchito, Friday, ndidzabwera kunyumba kwanuko kuti tidzaonane kenako ndidzapita kunyumba kwathu. Alfred amangoona china chilichonse. Anacheza ndi mnyamata uja zokhudzana za chikondi chawo adamaliza. Zotsatira zake anagwira ntchito week imeneyo akubwerera. Victoria anapitadi kwa mnyamata uja. Atachoka kwa mnyamata uja adapita kunyumba kwawo. Atafika kunyumba, Alfred anayamba kumfunsa Victoria, Kodi kwenikweni chuchitika ndi chani? Victoria anamfunsa Alfred, Ukutanthauza chani? Alfred anamuuza Victoria, Uziwa chani? China chilichonse chimene umayankhula pa foni paja ndimaona. Whatsapp wako ndampanga hack. Ungathe kuona izi. Ukuti ufuna mwana kwa mnyamata uja. Chuchitika ndi chani kwenikweni? Zotsatira zake Victoria ananena kuti, Ine sinduziwa china chilichonse. Nde chonde, usandibhowe. Anayankha choncho, kenako ananyamuka kumapita. Nde Alfred sanalimbikire ayi, anangozitaya. Anangochoka pakhomo paja kunyamuka kumakayendera yake. Nde akubwelera kumene anapita kuja, wapeza kuti Victoria mnyumbamo mulibemo. Wachokapo, koma katundu wake wamusiya. Nde iyeyu amaona ngati kuti mwina Victoria abwera tsiku limenelo. Koma Victoria sanabwere. Panopa tikutha week, Victoria sakudziwika kumene ali. Nde wabwera pano ndi cholinga chakuti Victoria azimvere yekha. Victoria kumene uliko, Alfred akuti sakufuna china chilichonse ndi iwe. Akungofuna kuti ubwere udzatenge katundu wako m'nyumba amene wamusiya. Nde chonde Victoria kumene uliko chonde bwelani muzatenge katundu wanu mnyumba amene mwamusiya ndipo Alfred alibe nawe ntchito nde sindikufuna kukamba zambiri koma pankhani iyi wina wake wanzeru watolapo china chake.